o nwere ka ọ dị na-apụta sị na anụ na-enweghị agba tagburu mmadụ ọ bụ o nwe ka ọ dị na ntị ọkụkọ ọbụla ị hụrụ ga-abụ oke na-esi na nwata maka na ọ na-abụ nnụnụ gha nku amara n'osisi ọ ga-ebe ntị adịkwa ihe eji ewelata afam n'odibo ọ gara abụ na ọ na-agba bet otu ụbọchị ka o resịrị mmadụ ahịa 1000 naira ọ gaa dee n'akwụkwọ sị na ọ bụ 800 ka o rere onye o resịrị ahịa emechaa bịa chighata sị na ahịa eresịrị ya adaba ebe ọ bụ na ọ bụ naanị nke a ha resị ya bụ nke fọrọnụ a ga-enyechiya nya ego ya ele anya n'ihe edere ọ bụrụ 800 ewere 800 nye nwoke nwoke asị 1000 ka o goro ya akpọọ afam afam asị na ọ bụ eziokwu ebe ọ bụ eziokwu kedu ebe 200 gara o jiri ya gbaa bet bet eriene ya ahụ nke bụ na amaghịzi ka a ga-esi wee gaa kwụsị ya akpọrọ ya kpọrọla ya nna ya ọ laa mụa ọrụ aka ọ rụta 1000 o rie 500 were 500 gbaa bet ọ naghị eche maka echi o nwee ka ihe si wee dakwasị ya echi ọ gaghị egbonwu ya maka ọ naghị enwe savings ala ilu ududo ejune n'ite o ji esi nri maka o teela mgbe o sidewere nri otu ụbọchị ka ọ gara n'ụlọ bet wee bụrụ na o nwere onye okwe ya bara n'ụlọ bet nwoke ahụ ewere nye onye ọbụla nọ n'ụlọ bet 500 naira each afam enwekwa nri n'ụlọ o were nke ya gbaa bet ewee mesịa ya bụ okwe adọbie ọ gbaala bet ọtụtụ afọ eriene ego ya o wee ruo otu ụbọchị okwe ya wee banye o rite puku naira iri ọ chịa ndị nọ n'ụlọ bet asị ya show love show love ọ gbarie puku naira ise gonyesịa ha mmanya o werekwa puku naira ise nke fọrọ n'aka ya gbaa nke ha kpọrọ sure bet okwe wee dọbie ego esi etu ala afam nọ na ndị o ji ụgwọ karịrị ihe ụkwụ o yi n'ụkwụ atacha na ala one side anaghị agbanwe agbanwe o lezinwe onwe ya anya nnu ka o ji asa eze maka na igo ncha eze na-adị ya ka imefu ego iwepụta ego kpụọ isi na-abụrụ ya nnukwu ihe ị hụ isi ya ọ tụhịasịa ka dada isi a na-abọ abọ ọ rụkata ọrụ n'ụlọ ọrụ ya o bupute nnukwu slip ọ kagbuo akagbuo o tikie etikie o wee bụrụ ụkwụ a ka nama ga-eji ga-eru ụmụahịa ọ bụrụ aka a ka dimkpa ga-eji ahịọta ọkụkọ mkpụrụ akwụ ihe a ka dimkpa ga-emegide wee bụrụ mmadụ wee chụkwuo ọgbọ ya gee m ntị uche bụ akpa onye ọbụla nyakwana nke ya ọ bụ aka dịrị onye mma ka ọ na-ehinye n'isi a na-achụ nkịta na nsị ọ bụ anyị ga-eri nsị ọ bụ ihe ma agba tụfụrụ nkịta ọkpụkpụ iro ọgụ dịziri ya na ndị mmụọ onye a tụọrọ ilu kọwara ya kwesịrị ịmụ ihe mere ego eji lụ nne ya maka na atụọrọ ofeke o fenye isi n'ọhịa ma atụọrọ ọmara ọ mara ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọ ha ka okpu ata onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ọ sụọ n'ala maka na ọdụ ghara ikwe ọ sụọ n'ala ntị adịkwa ya gazie